Hello a chairde, is mise Dónal agus inniu beidh mé ag léamh leabhar an-speisialta ar fad, is é sin Muireann agus an Dianghlasáil. Seo leabhar atá foilsithe ag An tSnáthaid Mhór agus tá ar fáil ar líne le híoslódáil. Is é Malachy Doyle a scríobh an scéal agus Andrew Whitson a rinne na léaráidí. Tá súil agam go mbainfidh sibh sult as. Muireann agus an dianghlasáil, scéal le Malachy Doyle agus Andrew Whitson a mhaisigh. Tá an t-oileán faoi dhianghlasáil Tá an t-oileán faoi dhianghlasáil. Bhí Dónall ina rith thart ar mire ag béicigh in ard a chinn. Cad é atá ort, a Dhónaill, arsa Muireann leis, is cad é is brí le dianghlasáil ar scor ar bith? Níl cead ag duine ar bith teacht nó imeacht ón oileán mar gheall ar an chineál droch-ulpáige sin atá ag dul thart, ar seisean, agus ní amháin sin ach tá an scoil druidte. Nach abair, arsa Muireann. Ach bhí an ceart ag Dónall. Nuair a d'imigh Muireann abhaile dúirt Mamaí an rud céarna. Ach cad faoi Dhaidí? a bhéic Muireann. Bhí a hathair ar tír mór ag díol éisc. Seans go mbeidh air fanacht ansin go ceann tamaill, arsa a máthair. Beidh sé doiligh a thaiscidh ach caithfidh muid an t-oileán a choinneáil sábháilte. Tá mé cinnte nach mairfidh sé i bhfad. Ach is fada an t-achar seachtain nuair a chrónaíonn tú do dhaidí, a dheas. Tá mé ceart go leor, a Mhuireann, a dúirt sé léi ar a ghuthán. Beidh mé go breá anseo i dteach Uncail Éamonn. Tá mé buartha go dtiocfaidh tinneas ort, a Dhaidí, arsa Muireann. Deirtear go bhfuil cuid mhór daoine ag éirí tinn. Bím thar a bheith cúramach, arsa a hathair. Ba mhaith liom go gcuideofá le do mhamaí sa bhaile agus beidh mé ar ais chomh tiubh géar agus is féidir liom. Chuidigh Muireann leis an chócaireacht, chuidigh sí leis na lachain agus leis na cearca, agus thug sí cuairt ar Chaitlín Mhicí gach lá lena chinntiú go raibh sí maith go leor. Nach orainn atá an t-ádh go bhfuil cónaí orainn ar oileán álainn mar seo, arsa Caitlín Mhicí. Tá daoine ann ar tír mór is níl cead acu dul amach as an teach fiú. Cé gur mhair an dianghlasáil i bhfad níos faide ná seachtain, ba bheag athrú a bhí ar shaol Mhuirinne taobh amuigh den scoil gan a bheith oscailte agus a Daidí gan a bheith ag teacht. Ach maidin amháin nuair a bhuail sí isteach chuig Caitlín Mhicí bhí drochdhóigh ar an tseanbhean. Rith agus faigh banaltra Eilís, maith an cailín, arsa sí ón leaba agus an anáil ag briseadh uirthi. Rith Muireann an méid a bhí ina cosa agus nuair a tháinig banaltra Eilís dúirt sí go mbeadh ar Chaitlín Mhicí dul chuig an otharlann. An í an alpaca atá uirthi? An alpaca mhillteanach? a d'fhiafraigh Muireann de chogar nuair a tháinig a máthair ag cuidiú le banaltra Eilís. Ní hea, a stór, arsa Mamaí, a croí atá ann. Ach cad é mar a rachaidh sí fhad leis an otharlann? Níl cead ag duine ar bith an t-oileán a fhágáil, arsa Muireann. Tá a fhios agam, a thaiscidh, arsa Mamaí, ach tá cúram dochtúra de dhíth go géar uirthi. Níl an dara rogha againn. Ghlaoigh banaltra Eilís ar an bhád tarrthála. D'iarr sí roinnt rudaí speisialta chomh maith agus nuair a tháinig fir an bháid tarrthála, bhí criospaí leo agus páipéar leithris agus na rudaí ar fad a bhí gann ar an oileán. Agus ansin thug siad leo Caitlín Mhicí chuig an otharlann. Ach ar an bhealach, ach ar bhealach éigin, cé go raibh gach duine fíorchúramach, tharla sé gur thug an bád tarrthála rud éigin eile chun an oileáin. Drochrud. Coicís ina dhiaidh sin, ní raibh cead ag duine ar bith dul amach as an teach. Bhí an víreas ar an oileán agus bhí orthu gach iarracht a dhéanamh le nach scaipfí é. Nigh siad a gcuid lámh go mion minic agus d'fhan siad taobh istigh. Ní raibh cead ag duine ar bith ach banaltra Eilís cuairt a thabhairt ar dhaoine. Bhuel, is é sin í féin agus máthair Mhuirinne a d'ofráil cuidiú léi. Mar sin, b'éigean do Mhuireann an chuid is mó den obair tí a dhéanamh uilig as a stuaim féin. Lig sí amach an madra nuair a bhí a mhún le déanamh aige, riar sí ar na cearca chun iad a chothú, ansin shocraigh sí go mbeadh sé níos fusa iad a choinneáil sa tseomra cúil go buan. Rinne sí an chócaireacht agus an ghlantacht mar go raibh Mamaí ina rí-chathaoirleach ar an oileán ag cuidiú le daoine, agus ansin nuair a thagadh Mamaí abhaile san oíche ní thiocfadh léi croí isteach a dhéanamh le Muireann mar ní raibh cead acu baint dá chéile. Trí sheachtain ina dhiaidh sin, ní raibh le hithe ag Muireann agus ag a mamaí ach sairdíní i gcanna, agus ba olc an mhaise sin do theaghlaigh iascaireachta. Bhí ceathar eile de mhuintir an oileáin san otharlann faoin am sin agus daoine eile tinn sa bhaile. Mhair an dianghlasáil tamall fada, tamall Iontach, iontach fada. Chrónaigh Muireann an scoil. Chrónaigh sí a cairde. Ach níos mó ná rud ar bith eile. Cad é mar atá tú, a Dhaidí, ar sise leis ar an nguthán. Tá cumhaidh as pabhar orm i do dhiaidh. Crónaímse sibhse fosta, a chroí, tú féin agus do Mhamaí, arsa a hathair. Agus tá mé ar strae sa chloigeann ag Uncail Éamonn. Greadann sé ar fud an tí ó mhaidin go hoíche ag seinm na bpíb. Lig Muireann gáire aisti. Rinne sí a cuid oibre scoile ar fad. Theagasc Muireann cleasanna don mhadra agus rinne siad aclaíocht le chéile. Rinne sí a cuid míreanna mearaí ar luas lasrach agus chum sí roinnt cluichí nua fosta. Labhair sí le Dónall agus lena cairde agus lena múinteoir ar an ghuthán. Léigh sí na leabhair a ba ansa léi arís agus arís agus bhain triail as cúpla ceann nua nár léigh sí roimhe agus bhí siad go han-mhaith ar fad. Agus bhfuil a fhios agat seo, de réir a chéile mhaolaigh an dianghlasáil agus tháinig biseach ar na hoileánaigh. Fiú Caitlín Mhicí, tháinig sí abhaile slán sábháilte, agus cé ná raibh gach rud iomlán mar a bhíodh, ar dhóigh aisteach thaitin sé le Muireann flúirse ama a bheith aici sa bhaile gan ann ach í féin agus an madra agus na lachain agus na cearca. Tháinig feabhas ar a cuid fidléireachta fiú. Agus ar deireadh thiar thall bhí cead ag Daidí Mhuirinne pilleadh 'na bhaile chomh maith. Líon sé an bád iascaireachta le rudaí deasa do gach duine agus chuaigh na hoileánaigh uilig síos chun an chladaigh chun fáilte a chur roimhe. Agus cérbh í an chéad duine chun barróg a thabhairt dó nuair a tháinig sé i dtír? Tá an ceart agat. Muireann. Sin agaibh é. Scéal Mhuireann agus an Dianghlasáil. Anois, tá leabhar eile sa tsraith fosta.